Chuaigh an stáisiún spáis ollmhór i bhfolach sa dorchadas cosúil le bláth criostail. Bhí a bhallaí ag lonrú le soilse ó chéad domhan difriúil. Laistigh den halla mór, bhí créatúir ó ar fud na cruinne tar éis bailiú don chruinniú míleata is tábhachtaí le caoga bliain. Shiúil an Captaen Jake Morrison go mall tríd an slua.

agus cad a thugann na daoine, d'fhiafraigh an tUasal Zat, bhí nóta fiosrachta ina ghuth criostail. Cad iad na cogaí meicniúla a thairgeann sibh? D'éirigh Jake suas go mall, bhí an halla chomh ciúin sin go gcloisfeadh sé a chroí féin. Ní úsáidimid róbait le haghaidh troid. a dúirt sé le guth soiléir. Leathnaigh an tost ar feadh soicindí fada. Ansin tháinig fuaim nár chuala Jake riamh roimhe. Thosaigh sé mar hum íseal ó na Zenari. D'fhás sé isteach i gclics ó na Clicsin agus rinneadh fuaim ag glaoch ó na Vorak.

Is é an rogha sin an difríocht ar fad. Ardaitheoir ceannaire Vorak arm criostail amháin. D'éirigh an halla ciúin arís. B'fhéidir go dteastaíonn am ó na daoine chun teicneolaíocht mhíleata cheart a fhorbairt, go dtí sin,

Bhí siad go léir tar éis cinneadh a dhéanamh go raibh an cogadh róthábhachtach chun muinín a chur i gcréatúir bheo. Ní raibh ach na daoine fós ag creidiúint go raibh roinnt cathanna fiú an riosca. Beimid réidh nuair a theastaíonn sibh uainn, a dúirt Jake go ciúin. Níor chreid éinne é. de réir mar a chríochnaigh an cruinniú agus thosaigh na taiscéalaithe ag imeacht, bhog Amy níos gaire do Jake. An gceapann tú go bhfuil siad ceart? D'fhiafraigh sí. An bhfuil muid díreach ag a bheith stubborn? D'fhéach Jake ar na róbait ag imeacht as an halla i bhfoirmiú foirfe. Ní rinne a gcuid cosa miotail aon fhuaim ar an urlár. Ghluaiseadar cosúil le bás féin fuar agus cinnte. B'fhéidir go bhfuil muid stubborn, a dúirt sé. Ach is fearr liom a bheith stubborn ná a bheith folamh. lasmuigh den stáisiún, bhí na réaltaí ag fanacht ina dtost síoraí. Go luath, d'fhinnigh na réaltaí sin cogadh murab ionann agus aon rud a chonaic an chruinne riamh, agus sa chogadh sin, bhí an difríocht idir feoil agus miotal ag brí gach rud. Trí mhí tar éis an chruinnithe, bhí an Maor Steve Carter ag ithe bricfeasta nuair a thosaigh an t-aláram éigeandála ag screadaíl. Ghearr an fhuaim tríd an tost maidine ar bhunáit dhaonna ar Kepler ceithre mhíle ceithre chéad ochtó a dó B, cosúil le scian trí pháipéar. Chaith Steve a chaife agus rith sé chuig an ionad ceannais. Rith oifigigh thairis air sna hallaí. Bhí a gcuid aghaidheanna daingean le imní. Bhí rud éigin mór ag tarlú. Cad é an staid? d'fhiafraigh Steve agus é ag briseadh tríd na doirse. D'fhéach an Leifteanant Ben Hayes suas óna scáileán. Bhí a aghaidh pale. S. Sir, tá tuairiscí á fáil againn ó gach cearn den chruinne. D'ionsaigh Impireacht Zephyrian rud éigin ar a dtugtar seacht déag córas réalta ag an am céanna. Bhraith Steve a bholg ag titim. Seacht déag, sin dodhéanta. Níl an cineál cumhachta míleata sin ag aon duine. Leanann na tuairiscí ag teacht isteach.

Maor Carter, a dúirt sí gan fáilte, caithfidh tú éisteacht go cúramach, tá an chruinne ag cogadh agus táimid ag cailleadh go dona. D'éirigh Steve suas. Cad atá ar eolas againn faoin Zephyrian seo? Tháinig siad ón imeall seachtrach thar na córais marbha nach dtéann aon duine ann.

Foghlaimíonn na Zephyrians ó gach cath, éiríonn siad níos fearr agus a gcuid naimhde ag éirí níós laige. Labhair an Leifteanant Hayes suas óna stáisiún, Sir, tá teachtaireacht á fáil againn ón Chomhairle Cosanta Cruinne. Chlaon an Ginearál Brooks go gruama, tá siad ag glaoch ar chabhair ó gach duine, fiú muid. B'fhéidir gur gháire Steve ach ní raibh aon rud greannmhar faoin staid. Trí mhí ó shin, dúirt siad go raibh muid ró-primitive chun cabhrú le coinbhleachtaí fíor. Athraíonn rudaí go tapa sa chogadh, a d'fhreagair an Ginearál Brooks, tá an chomhairle éadóchasach.

cad a dhéanann na meaisíní Zephyrian seo speisialta? d'fiafraigh an Sairsint Wilson. Rinne an Ginearál Brooks teagmháil le B'fhéidir go gcaillfimid, ach ar a laghad caillfimid mar sin féin. Lean na haláraim ag glaoch agus an bunáit ag ullmhú don chogadh. Sa fad, rásáil meaisíní namhaid tríd an spás i dtreo a gcéad chruinnithe le daonnacht.

Ghlac an Sairsint Danny Walsh a raidhfil níos doichte agust d'fhéach sé amach an fhuinneog chuir an méid a chonaic sé a chuid fola fuar. Bhí dromchla an phlainéid cosúil le reilig miotail.

Bhí cuma marfach orthu go léir. Éistigí, a ghlaoigh Danny ar a chriú. Tá na rudaí seo cliste, foghlaimíonn siad go tapa. Ná tabhair am dóibh chun tú a thuiscint. Tháinig an long iompair i dtír le cnag trom, thit an doras cúil agus rith 20 saighdiúirí daonna amach isteach san aer eachtrannach. Bhuail an boladh iad láithreach.

Bhí na meaisíní namhaid thart ar 50 slat ar shiúl ag cuardach tríd na cosantóirí scriosta. Ghluaiseadar ansin go tapa, go géar agus a gcuid braiteoirí ag obair. Ansin tharla rud éigin aisteach. Stop na scabhtanna de dhíth. cheann is gaire agus chas siad i dtreo na ndaoine. D'éirigh a súile dearga mar a rinne siad iad a scanadh, ach in ionad ionsaí, ní raibh ann ach seasam ann, a cheann tilted ar thaobh amháin cosúil le madra mearbhaill. Cén fáth nach bhfuil sé ag lámhach, whispered Kelly.

agus fiú rolladh ar ais ag pointe amháin, ní raibh córas spriocdhírithe an namhaid in ann coinneáil suas. Tá na rudaí seo ag súil le patrúin gluaiseachta loighciúla a glaoigh Ryan agus é ag tumadh taobh thiar de chlúdach. Ná bí loighciúil, chruthaigh Kelly a phointe trí rud éigin go hiomlán craiceáilte a dhéanamh,

Shroich Kelly an meaisín agus léim ar a dhroim. Chuir sí bairille a raidhfil isteach i bhfuil seam ina armúr agus bhrúigh sí an truicear scaird spréacha agus thit an robot ar an talamh. Sprioc lag taobh thiar den cheann, a dúirt sí.

ach ba é Ryan a rinne rud éigin a bheadh á phlé le blianta fada, fuair sé é féin aghaidh ar aghaidh leis an aonad Zafiran is mó, róbat ceannais le go leor tine chun foirgneamh a leibhéalú. Ardaigh an meaisín a cheithre lámh go léir chun tine a dhéanamh ag an am céanna. Níor rith Ryan.

a shúile fiáin le fearg. Rinne ríomhaire spriocdhírithe an Zafiran iarracht a chonair a ríomh, ach ní leanann fearg foirmlí matamaiticiúla. Ghluais e adar Ryan mar fhear a bhí faoi search ag seachaint airm an róbait agus ag greim ar dhá chos. Rinne an meaisín iarracht é a chroitheadh, ach choinnigh Ryan greim agus chuaigh sé níos airde.

Ní raibh a fhios ag Ryan cad a rinne aon cheann acu, ach bhí a fhios aige conas rudaí a bhriseadh. Ghlac sé greamanna de shreanga agus tharraing sé go dtí gur bhris siad. Phunch sé braiteoirí íogaire go dtí gur bhris siad, dhoirt sé a bhuidéal uisce isteach sna córais leictreachais díreach chun a fheiceáil cad a tharlódh.

Bhí a gcuid próiseálaithe cainníochta deartha chun foghlaim ó chomhrac díreach tar éis rud éigin dodhéanta a fhoghlaim. Bhí siad tar éis foghlaim go mb'fhéidir nach é an namhaid is contúirtí an ceann is cliste nó is láidre. Uaireanta is é an namhaid is contúirtí an ceann a bhfuil cúram air go leor chun troid le gach rud atá acu, loighic a bheith mallaithe, d'fhéach Danny thart ar a chriú, bhí siad buailte, fuilithe agus tuirseach ach bhí siad beo agus ní raibh na meaisíní namhaid, ordú. Is é seo an Sáirsint Walsh, a dúirt sé isteach ina raidió, Tá limistéar tuirlingthe Alta Prime slán, seol an chéad tonn. Os a chionn, bhí níos mó iompróirí daonna ag dul síos tríd an deatach cheana féin. Scaip an nuacht faoi bhua Alta Prime ar fud na cruinne níos tapúla ná solas.

Sheas an Coirnéal Pete Adams i seomra cogaidh an phríomhlong daonna an Liberty's Edge agus d'fhéach sé ar an taispeáint tactics. Bhí trí dhomhan eile saor in aisce le seachtain anuas. Ba chosúil go raibh gach bua níos éasca ná an ceann deireanach

a dúirt an Leifteanantchoirnéal Julie Brooks, a bhí tagtha ar maidin ó Earth Command, féach ar a gcuid patrún spriocdhírithe. Chonaic Pete é freisin, ní raibh na meaisíní namhaid ag iarraidh seatanna cruinne a ríomh a thuilleadh, ina ionad sin

Ach agus iad ag faire, tharla rud éigin eile ar an scáileán. Bhí saighdiúir daonna darb ainm an Captaen Nick Turner gafa taobh thiar de bhalla briste. Bhí na meaisíní Zaphiron timpeall air agus bhí a gcuid lámhach leathan ag cogadh a chlúdaigh. Ba chóir go raibh Nick marbh.

Bhí Nick ag gáire mar a bhí sé díreach tar éis an greann is greannmhaire sa chruinne a chloisteáil. Ansin sheas sé suas, fós ag gáire, agus shiúil sé díreach i dtreo na n-arm namhaid. Rinne na meaisíní Zaphiron amhras.

Tógann tú rioscaí gan ghá, déanann tú cinntí bunaithe ar fhaisnéis neamhiomlán. D'fhéach Tony suas ag an meaisín ollmhór a líon an seomra ar fad, phreab a chiorcaid le solas fuar agus rinne a bhraiteoirí monatóireacht ar a ghluaiseacht ar fad? Sea, a d'fhreagair Tony, is é sin a dhéanann daoine againn.

Shiúil sé níos gaire don ríomhaire, cad mar gheall ar ghrá? Cad mar gheall ar dhóchas? Cad mar gheall ar throid ar son rud éigin a chreideann tú ann, fiú nuair a deir na seansanna go gcaillfid tú? Thosaigh ciorcaid an ríomhaire ag spréachadh. D'éirigh deatach ó roinnt painéal.

Tá tú ag iarraidh cogadh a throid le mata ach níl cogadh faoi uimhreacha. Tá sé faoi dhaoine atá sásta bás a fháil ar son rud éigin níos mó ná iad féin. Rinne an ríomhaire fuaim cosúil le miotal ag scréach agus ansin chuaigh a shoilse amach go deo.

Bhí a dhromchla clúdaithe le monarchana ollmhóra a bhí ag tógáil meaisíní cogaidh ar feadh na gcéadta bliain. Sheas an tAimiréal Tony Martinez ar dhroichead an phríomhloinge flít daonna agus d'féach sé ar a sprioc deiridh. Tuairiscíonn gach long go bhfuil siad réidh, a dhuine uasail,

i gciorcail mar a bheadh caillte. Bhí cúpla ina seasam gan gluaiseacht, a súile dearga ag preabadh, ag briseadh síos, a whispered an sáirsint Rob Hayes agus é ag féachaint ar Laoch Zaparyan ag iarraidh a arm a lámhach faoi thrí sula gcuimhneodh sé conas é a oibriú. Thuig Chloe cad a bhí ag tarlú. Bhí na meaisíní ag foghlaim ó gach comhrac le daoine, ach in ionad a bheith níos láidre, bhí siad tar éis rud éigin a fhoghlaim a bhí ag scriosadh iad ón taobh istigh.

Tá an doras mór chun tosaigh ach tá rud éigin aisteach faoi na gardaí, d'fhéach Chloe agus chonaic sí sé laoch Zaparyan ollmhór ina seasam os comhair an bealaigh isteach chuig an ríomhaire lárnach, ach ní raibh siad i suíomhanna cosanta. Ina ionad sin, bhí siad ina seasam óna chéile a n-airm ar foluain, ba chosúil go raibh siad ag plé cineál comhrá. De réir mar a tháinig na daoine i ngar, chas ceann de na meaisíní ina dtreo iad, bhí a súile dearga níos doimhne ná mar is gnách, ag preabadh cosúil le coinnle ag fáil bháis.

Chuaigh meaisín eile chun cinn. Is é a bpríomhthreo a fhoghlaim ó tharlú comhraic ach tá a raidí cruthaithe ag foghlaím uait inár gclárú croí. Táimid ag fáil rud éigin a d'fhéadfá a ghlaoch amhras.

iad a scriosadh, amhras tá a fios againn go bhfuil muid níos fearr ná eintitis bhunúsacha i ngach bealach intuartha, a dúirt tríú meaisín ach buaileann tú muid go seasta. Cruthaíonn sé seo paradacsa loighciúil nach féidir linn a réiteach, b'fhéidir, a dúirt Chloe go cúramach.

Ní laochra níos fearr sibh. Is laochra sibh le cuspóir níos faide ná bua. Sin an fáth nach féidir leat a shárú trí loighic amháin, seas ar leataobh, a dúirt Chloe go cineálta, lig dúinn seo a chríochnú.

Níos déanaí, agus an flít daonna ag dul abhaile, fuair an t-aisealaí Martinez tarchur ón chomhairle cosanta réaltrach a choirithe, bhí an teachtaireacht gairid ach tábhachtach. Theastaigh uathu foghlaim ó chur chuige an chine daonna i leith cogaíochta,

Tháinig muid chun cuimhneamh ort nach mbuaitear na buanna is mó ag meaisíní. Buaitear iad ag daoine a bhfuil an oiread sin cúraim orthu gur chuir siad a saol ar an líne ar son rud éigin a chreid siad ann.